Cantas animas, tue, bisonzosas cada die che vocas dae s'apretu, umbras de notte, imbertas, chene isettu, animas innossentes, meritosas. Nutris a totus, fiza 'e sa natura, dande calore e vida chin aficu, chene distingher s'est poveru o ricu, si t'accasazan in sa froridura.
Duilio Caocci po sa Die 'e sa Sardigna a contai sa literadura sarda a sas personas cant'est importante. Meda.
Meda, sa poesia est una cosa manna po s'identidadi nostra. Nosus seus unu populu chi in sa poesia ponit totu. Non teneus una poesia chi est meda connota foras de sa Sardigna, però po nosus est una cosa de importu mannu. In sa poesia poneus is cosas prus mannas de su chi creeus, de su chi feus.
Iscurta, tue sa poesia dda contas a sos istudentes de s'universidade puru. Sa poesia sarda est una poesia chi est meda acanta de sa zente, est rapresentativa de su populu e oe però. De sa genti chi dda fait. S'errori mannu chi feus est pensai chi sa poesia nostra est totu popolare, naraus. Ci funt, nci est fintzas sa poesia popolare, nci funt is mutus, candu unu fait su mutu, su mutu ddu podit fai Duilio Caocci, ddu podit fai calisisiat persona, ma teneus puru una poesia de arti manna, teneus una poesia cumenti cussa de sa gara poetica, aundi non artziat unu chi non est bonu, non artziat mai una persona basti chi siat, depit essi controllau valutau de meda genti e poi a unu certu puntu ddi cunsentint de artziai su palcu. Duncas sa poesia chi teneus est fata in parti de sa genti, de genti meda e in parti de pagu genti, de un'elite cumenti si narat de poetas artistas mannus.

Immoi sa casteddaia est atra cosa, est profumada, est tinta, est risplendenti, est meda istruia e ispiritosa. Ma si intrat in coxina est unu guai, su mancu chi ti fait, comente nienti, ti coit sa pudda sentz'e dda smatzai.
Si depes narrere a sa zente, mirai, no podeis biviri de sardos sentza connoschere custos poetas, cale est a narrere? Est longa sa cosa. Naraus, po cumentzai, de su cincuxentus, de Araolla. Araolla est unu poeta mannu chi est a s'incumentzu de s'identidadi letteraria nostra. Araolla e poi ita podeus ponni is mannus de su setixentus. Cubeddu po nai, is mannus de parti medas de medas partis de sa Sardigna e poi in s'otuxentus teneus unu triunfu de poetas, Melchiorre Murenu su prus mannu de sa terra nostra a su cumentzu de s'Otuxentus. Poi a sa fini de s'Otuxentus teneus in partis medas, in Nuoro nc'est unu movimentu mannu, Pascale Dessanai, acanta 'e Nuoro nc'est Tonara cun Peppino Mereu, su poeta maladitu naraus de sa Sardigna, mortu giovunu e chi at fatu poesia manna, bella e de importu mannu. E poi su Noixentus, is poetas de is de is garas, in su Noixentus, poetas mannos. Remundu. Remundu Piras, unu de is de is prus mannos, Antoni Cubeddu, insoma funt medas de nai. Sa cosa chi mi praxit de prus est chi deu ddu monto a Cubeddu. Depint essi aiaius tuus. No, sunt de sa parti de Sassari. Antoni Cubeddu est in nordicu naraus.
E invetzes sa die de oe, ecco, sa die 'e sa Sardigna, in pagus foeddos, segundu tue, ite rapresentat? Est una data chi eus scioberau po fai sa festa de s'identidadi nostra, dda fait dogna dogna populu. Festeggiaus cosas de s'Italia, festeggiaus cosas de sa Francia, sa rivolutzioni francesa, Totus festègiant, nosus non tenemus una data po fai sa festa de s'identidadi nostra, dd'eus agatada, seus de acòrdiu de dda fai, est una festa manna e nosus e puru nosus teneus sa dì nostra, sa dì nostra de s'identidadi, po si connosci a paris, po s'autorapresentai, po nai su chi 'oleus essi, po medas cosas est de importu mannu. Tue però a totu ses avesu des esclamare, Ite tzibu lichitu est custu minestrone tonaresu! Antzis, si ses in ora de apetitu, ti devet esser grata sa ludura e timo chi cummitas su delitu de ti 'ende sa primagenitura.